isa y'o de fɔ n ko isa ka kiiri bɛ kuranɛ kɔnɔ ala bɛna isa kiiri lahara kuranɛ de y'a fɔ anw ye nin denko kuma in ni a bɛ surunya kabakolo ka bin dugukolo kan a kuma cɛjuguya fɛ a bɛ surunya dugukolo ka yɛrɛyɛrɛ a kuma cɛjuguya fɛ a bɛ surunya kuluw ka mugumugu n'o ye ka den danbe ka taa ala ma ko ala bɛna isa jɔ baari la k'a kiiri alkiyama k'a sɔrɔ ala a yɛrɛ ma k'a ɲɛna

waati koronna kaban n'i y'a dama aya bɛɛ kɔrɔ fɔ don nataw ni ala sɔnna parce que n'an m'an teliya aya ninnu dɔw nɔfɛ maa tɛ ko in cogoya dɔn bilen dɛ ɛ maa t'a ɲɛdɔn bilen a ko isa e de ko k'u k'i n'i ba mariyama minɛ ka kɛ ala fila ye ka fara ne kan k'an kɛ saba ye wa kuranɛ nasu de bɛ kɛ ka nin fɔ dɛ bon est ce que ala kira ko kuma bɛ nin na fɔlɔ wa u dara ala kira la u ma da ala kira la u dara ma o kuma bɛ yan fɔlɔ wa nin bɛ u yɛrɛ ka limaniya mɔdɛli in de nɔfɛ fɔlɔ nin bɛ u yɛrɛ de ka limaniya in mɔdɛli nɔfɛ ko isa e de ko ko u ka i n'i ba kɛ ala fila ye ka fara ne kan an ka kɛ saba ye wa qala subhanak

nabila isa de ye a bɛ kɛ ka makarikokan fɔ lahara ala de y'a kibaru fɔ an ye nin kuma in ju la ko isa b'a fɔ ɛ n tigi ala n'a sɔrɔ ne y'o fɔ e kɔni y'o dɔn fɛn tɛ fɔ e ala ɲinɛma a la yakhfa alayka shay'un fil ardi wala fis sama foyi tɛ dogo e ala la ɛ ni ne kɔni y'o fɔ e kɔni b'o dɔn

ne n'u tun bɛ min na ni ne b'o seereya o ye nin de ye dɛ a tɔ sa falamma tawaffaytani tuma min na i ye ne faatu sa n'o ye isa kɔrɔtalen kɔ ka b'u cɛ la ka d'a kan tawaffa kɔrɔ ka ca nin y'a dama nin kuma in mago bɛ sariw dɔ la o yɔrɔ tɛ yan ye tuma min na ne bɔr'u cɛ la sa awa kunta anta arraqiba alayhim e de e de kɛra anta e tigitigi arraqiba e de kɛra kɔlɔsilibaa ye alayhim u kunna o tɔ tɛ ne bolo bilen dɛ ne tɛ ne tɛ ne kɔni bɛ yen ne bɛ min seereya i ye min fɔ ne ye ne y'o de fɔ nka ne tɛ yen u filɛ ka fɛn minnu fɔ u y'a yɛlɛma ka kɛ min ye ne kɔfɛ n t'o kalama dɛ.
wa anta ala kulli shay'in shahid e ala de ye fɛn bɛɛ seere ye n'e tɛ maa si tɛ se ka fɛn bɛɛ seereya parce que a dɔw bɛ k'i ɲɛna a dɔw tɛ k'i ɲɛna a bɛɛ bɛ k'e de ɲɛna e de y'a bɛɛ seere ye. ala n'i b'u ɲangata u filɛ e de ka jɔnw don ne ka foyi t'a la parce que an ma isa ye nin de fɔ fo an ka nin de faamu an ma anw tigɛ ka nin de faamu anw de bolo sisan bɔn mɔgɔ ɲangatata mana caya bɔn nin maa camanba in ni ala ye nin ee i t'i da bɔ ala n'a ka jɔnw cɛ isa ma soronali don kɛ dɛ a m'a fɔ ala yaf'u ma u filila dɛ a ko un i ka jɔnw don n'i b'u ɲangata u filɛ e de y'u dila maa tɛ se ka foyi f'e ye o la ahan wa in taghfir lahum n'i yɛrɛ bi yafa u ma yɛrɛ fa innaka antal azizul hakim dɔnnibaaw ye istinbatu dɔ kɛ yan ko isa ma sɔn abada ka

a y'a kuncɛ ni jumɛn ye innaka antal aziz e de ye faamaba ye alhakim e de ye kodɔn masa ye e de ye kiri masa ye n'i b'a kɛ cogo min na ko bɛɛ b'e de bolo ne kɔni n'u tɛ ɲɔgɔn kalama nin kuma in na ne n'u tɛ ɲɔgɔn kalama denko kuma na e ala la ne n'u tɛ ɲɔgɔn kalama k'a fɔ ko ne ye ala ye ne n'u tɛ ɲɔgɔn kalama k'a fɔ ko ne ba ye ala ye n t'a si kalama ne m'o f'u ye ne ye min f'u ye o ye i ye min fɔ ne ye i ye mun fɔ ne ye an bɛɛ ka jɛ k'e de bato e de an bɛɛ ma ye aw de bɛna munumunu nin kuma ninnu da fɛ ko an ka kuma wɛrɛ fɔ awa k'a fɔ dun ko isa ye ala den ye o ma daminɛ bi dɛ k'a fɔ ko ko in tiɲɛna bi a ma daminɛ bi dɛ au contraire an ka diɲɛ laban karamɔgɔw filɛ min na nin ye o kelen de ye yahudiya karamɔgɔw ni nasara karamɔgɔw sɔrɔ parce que u tora ka kitabu kɔnɔ kuma de bila ani ka to k'a yɛlɛma u tora ka bɔ kitabu de kɔnɔ komi an yɛrɛ filɛ ka to ka kuranɛ bila cogo min na ka kuma an kun fɛ u tora o de la dɛ fo diinɛ nana ɲaami u bolo pewu o tuma kuma bɛɛ sa u b'a lajɛ ni min ka d'u ye u b'o to a la ni min man d'u ye u b'o dogo kunfinw na Ah, u b'a dogo kuranɛ y'o de fɔ o ɔ ni an nana an tulo ci o bɛɛ kan bi k'a kɛ dɔrɔn komi n'a fɔ dahayaw de don dɔrɔn a tɔgɔ ye di u bɛ jumɛn ko innocent wa innocent de maa min dɔrɔn a vraiment a kɔni wolola dɔrɔn a y'a sɔrɔ nin de bɛ yan n'i wolola k'a sɔrɔ o bɛ mun n'i m'a ɲɛɲini aw yɛrɛ m'a fɔ an ma yan ka kɔrɔ ko ko fo an ka segin ka taa don a la de parce que ko an tɛ se ka k'a ye n'an m'a ɲɛɲini ne yɛrɛ kɔni ne ma se ka kuma ninnu faamu quoi kumaw tɛ se fara cogo t'u la ɲɔgɔn kan quoi a y'a fɔ an ye yan ka kɔrɔ an bɛ silamɛ yɛrɛ min na n'an wolola a la ko an ma ko ye ko fo an ka wuli ka don a la kura ye k'o de bɛ wajibiya an kan an kɛlen ka ko dɔn an kana sin ka tɛmɛ an faw nɔfɛ ten ko an ka ɲɛ ne m'o fɔ dɛ n bɛ ala ka kuma dɔ de lakale o tuma ni min wolola k'a sɔrɔ a kerecɛnya de bɛ yen yahudiya mun na a t'a ɲɛɲini n'a sɔrɔ min ye tiɲɛ ye o doni de bɛ da ala kunna hakili ma d'a ma wa a tɛ kodɔn wa an ka diɲɛ yɛrɛ est ce que n'i taara ni nin kaida in ye a banna o tɛ se k'a fɔ ko maa si bɛ don tasuma kɔnɔ parce que i bɛ nin min fɔ a tɔgɔ ye di kerecɛnw ni yahudiyaw la o kelen de bɛ bolisɔn yɔrɔ fana na n'i taara hindouistes ninnu tɔgɔ ye di inde minnu bɛ misiw ni fɛnw bato i b'a sɔrɔ maa miliyɔn yirika de bɛ yen u bɛ wolo k'a sɔrɔ u somɔgɔw bɛ misi bato de la yen donc i bɛna fɔ k'olu fana olu fana bɛ se ka kisi parce que u nɔ tɛ quoi kafiriw ye nin kuma ɲɔgɔnna de fɔ ko n'a tun ka di ala ye k'olu bɛ se ka dɔ fara ala kan kafiriw yɛrɛ de y'o fɔ ko est ce que n'a tun ka di ala ye k'olu bɛ se ka dɔ fara ala kan wa. aa c'est comme adamaden b'a fɛ ka a hakili bila kɛrɛfɛ k'a ka kodɔn n'a ka masuliya n'a ka responsabilité bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ k'i sigi ka ko da ala kun lagɛritigi y'o de fɔ ila an yahdiyani allah fo ala yɛrɛ ka ne kanda tuma min na i b'i sigi k'i bolo fila da i sen kan awɔ ni ala ye n kanda n bɛ kanda o i sigi a kɛra k'e ka kanda nafa de bɛ se ala ma hadisi kudusi y'o de fɔ ko n'an bɛɛ sɔnna ala la a tɛ foyi fara ala kan n'an bɛɛ banna ala la a tɛ foyi tiɲɛ ala ye wa diɲɛ kɔnɔ bi dalilu jɔlen don bɛɛ kan ala kira ka cidenya dalilu jɔlen bɛ bɛɛ kan et puis u tɛ k'u bɛ ban kira la dama dɛ u bɛ k'a kɛlɛ de u b'a la k'a kɛlɛ de u banna a la dama tɛ dɛ u b'a la k'a kɛlɛ anw de b'an sigi yan k'u banna u banna dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ kɛ ka kira de kɛlɛ sallallahu alaihi wa sallam wulikajɔ de bɛ yen ala kira contre la ka bɔ nin nin fan ninnu yɔrɔ kabini ala kira bɛ balo la fo ka se bi ma kab'a bɛ balo la wa an bɛ min fɔ n'a sɔrɔ k'o tun ye fɛn saba an bɛ ka ka min fɔ bi n'a sɔrɔ k'o tun ye fɛn sabatilen ye bɛɛ b'a la ka i balanbala hadisa min na ko yahudiya kamalenni tun bɛ baara la kira fɛ ko a banana ko kira taara a lajɛ eh, silamɛw bɛɛ de bɛ sigi anw de b'a ah, kira ma k'anw ta si ye dɛ kira taara a lajɛ k'i sigi ten k'a fɔ ah, bɛɛ k'i ta kɛ a bɛ min kɛ o ka ɲi kira y'a kɛ ten a ye hadisa tɔ kalan kɛ.